Tá fáilte romhaibh isteach a chairde. Táimid thar n-ais tar eis sos cúpla seachtain a bheith againn ós na cainteanna. Cainteoir an lae inniu ná an Dr. Andrea Palandri. Is ón Veinéis san Iodáil dó. D'Andrea, do bhain sé a chéim BA amach ó Ollscoil Cambridge sa bhliain 2014 ó Roinn na hAngla-Sacsanise, na Lochlainise agus na Ceiltise, agus i ndiaidh san bronnadh dochtúireacht air ó Roinn na Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh sa bhliain 2018. As tráchtas a scríobh ar an aistriúchán Gaeilge de leabhar Mharco Polo, téacs a fhaightear sa lámhscríbhinn chlúiteach ón gcúigiú céad déag, Leabhar Mhic Chárthaigh Riabhaigh. Tá altanna foilsithe in Celtica agus in Ériu ar an ábhar san agus ar ábhar eile a bhaineas le traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn sa chúigiú céad déag. Bhí scoláireacht aige, leis, ó Institiúid an Ard-Léinn Cheiltigh, Bleá Cliath, ó 2018 go dtí 2021, agus tá sé ag obair le cúpla mí anois, anois, linne, ar an tionscnamh, Hidden Heritages i bhFiontar is Scoil na Gaeilge, DCU, mar a n-oibríonn sé ar an dtras-scríbhneoireacht uathoibríoch agus ar na hinnill aitheanta peannaireachta a úsáidfear chun an príomhbhailiúchán lámhscríbhinní ó Choimisiún Béaloideasa Éireann a thras-scríobh. So mar sin, tá míle fáilte romhat isteach, Andrea, inniu, is go raibh míle maith agat as a bheith ar fáil agus toilteanach an chaint seo a thabhairt dúinn. so fágfaidh mé fút fhéin Andrea agus fáilte romhat isteach arís. Go raibh míle maith agat. Tá go maith. Tá súil agam go gcloisfidh sibh go maith mé. Tá slaghdán fachta agam le cúpla lá agus táim ag ól Lemsip anso mar sin b'fhéidir go dteipfidh mo scornach orm ach le cúnamh Dé ní dhéanfaidh. Ach Tá súil agam go gcíonn sibh go maith an rud, an PowerPoint. Sara dtosnaím ag caint ar Mharco Polo agus an t-aistriúchán Gaolainn a deineadh dá leabhar sa chúigiú céad déag, braithim gur fearr i gcónaí réamhrá mór cuimsitheach a thabhairt ar an bhfear féin, Marco Polo, cérbh é, cathain a mhair sé agus cad ina thaobh go díreach go bhfuil cáil air. Cé go mbeidh cloiste ag bhur bhformhór, mar gheall air is dócha, bíonn sé go maith tosnú ón dtús i gcónaí, is dóigh liom, agus ach dá bhrí sin, tosnód inniu le beagán de chúlra Marco Polo féin, a bheatha agus a thurasanna, agus labharfad ar conas a scaip a chuntas ar an Oirthear tríd an Eoraip agus tabharfad mo thuairim ar conas is dóigh liom a tháinig sé go hÉirinn. Tar éis an réamhrá so leanód ar aghaidh le cuntas ar an lámhscríbhinn Gaolainne ina bhfaightear an t-aistriúchán, Leabhar Leasa Móir. Nó, mar a bhí aithne air sa mheánaois, is dócha, Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh. Labharfaidh mé ina dhiaidh so ar an dteanga agus ar an stíl próis a húsáideadh chun an téacs a scríobh agus críochnóidh mé lem thuairim ar an gcomhthéacs stairiúil agus cultúrtha inar haistríodh an scéal.

agus shroicheadar Beijing, Beijing sa tSín sa mbliain dhá chéad déag is a seachtó ceathair. Ansan so d'fhostaigh Kublai Khan an teaghlach Veinéiseach mar fheisirí agus ambasadóirí anuas go dtí an bhliain dhá chéad déag is a nócha haon. Fén am a d'fhill Marco Polo is a mhuintir ar an Iodáil sa mbliain dhá chéad déag is a nócha cúig bhí formhór a shaoil caite aige Marco sa Domhan Toir.

agus sin é an líne gorm, bhíodar san imithe roimis agus d'fhilleadar san ar an Iodáil, fuaireadar teachtaireacht ó Chublai Khan le tabhairt don bPápa agus is é an tarna turas, más maith libh, an ceann a dhein Marco Polo chuaigh sé in aonacht leo mar ní raibh sé fiú amháin saolaithe nuair a d'imigh a athair agus a uncail ar dtús. Chuir sé a bhfaca sé agus a bhfoghlaimigh sé i gcuntas go dtugtar na haistir nó na turasanna air nó the travels i mBéarla. De réir traidisiún, is amhlaidh a dheachtaigh Marco féin an cuntas so don scéalaí Rustichello da Pisa sa mbliain 1298, nuair a bhí an bheirt acu sa phríosún le chéile i Genova san Iodáil. Ach le fírinne is dócha go raibh baint níosa mhó aige Marco Polo le scríobh an téacs, agus ní foláir nó bhí a lán nótaí agus dréachtaí fé bhráid an té a scrígh an chéad leagan den dtéacs. Scaoileadh Marco Polo amach as an bpríosún sa bhliain dhá chéad déag is a nócha naoi, agus d'fhill sé ar an Veinéis agus cailleadh sa chathair sin é sa mbliain trí gcéad déag agus a fiche ceathair. Scríodh catalóg dos na rudaí a bhí ina sheilbh nuair a cailleadh é.

a cuirtear ar mhná, saghas hata mór, ceannbheart ó bhean uasal Mongólach agus taibléad órga ó Chublai Khan féin. Bhí éileamh an-mhór ar an dtéacs, nách mór de dhroim oíche, agus ba ghearr i ndiaidh don gcéad leagan a bheith breactha ar phár gur scríodh aistriúcháin agus leaganacha athscríte den dtéacs. Is é an ceann is tábhachtaí acu so do staidéar an Mharco Polo, an t-aistriúchán Gaelainne, ná an leagan Laidine a scrígh Francesco Pipino, bráthair Doiminiceach ó Bhologna san Iodáil,

B'é aistriúchán Pipino an leagan de leabhar Mharco Polo ba mhó clú agus cáil sa Mheánaois, agus tá leagan Pipino nó leaganacha a shíolraíonn ón leagan so siadsan a leath, i measc an 141 lámhscríbhinn mheánaoiseach, go bhfuil leagan den eachtra d'eachtra Marco Polo iontu, tá leagan Pipino nó leaganacha a shíolraíonn uaidh le fáil i 69 ceann acu, mar sin nach mór a leath. Maireann cheithre aistriúchán de Pipino ón gceathrú agus ón gcúigiú céad déag, dhá chóip de leagan Fraincise, leagan Seicise, leagan Veinísise agus an Marco Polo Gaelainne a faightear i Leabhar Leasa Móir. Dá bhrí sin, toisc gur scaip leagan so Phipino ar fud na hEorpa agus toisc go raibh oiread éilimh air, is féidir a dhéanamh amach cén leagan acu so is mó atá cosúil leis an aistriúchán Gaelainne. Dheineas an taighde seo mar chuid dem dhochtúireacht agus tá sé foilsithe agam in Ériu. Mar a bhfuil sé tuairimthe agam agus molta agam gurb é an grúpa lámhscríbhinní is mó go bhfuil cosúlachtaí aige leis an aistriúchán Gaelainne ná grúpa lámhscríbhinní a scríodh i Sasana roim dheireadh an chúigiú céad déag ar an mórgóid, mar sin, grúpa lámhscríbhinní ó Shasana atá i gceist. Is féidir. Dá bhrí sin is féidir linn a bheith cuíosach muiníneach inniu gurb é an leagan den Marco Polo a húsáideadh chun an t-aistriúchán Gaelainne a scríobh, fo-leagan den leagan Laidine de leagan Laidine Francesco Pipino a bhí á chóipeáil i Sasana sa cheathrú agus sa chúigiú céad déag, agus go bhfuil seans maith ann gur láimhscríbhinn Shasanach a tugadh isteach go hÉirinn a húsáideadh chun an téacs Gaelainne a scríobh. Mar sin, sin é rud a bhí á speáint agam gur fo-leagan de láimhscríbhinní Sasanach a chuaigh go hÉirinn agus a húsáideadh chun an téacs a dh'aistriú go Gaelainn, ach fóiríor, thá an leagan san, thá an láimhscríbhinn sin, má bhí sé ann riamh, thá sé caillte anois agus níl cóip, níl an láimhscríbhinn féin ar fáil. Tabharfaidh mé sampla daoibh den saghas breithniú a dhéantar ar na láimhscríbhinní seo chun tuairimí mar seo a thabhairt. Sa chaibidil den Marco Polo ina cuirtear síos ar chathair Quinsay, cathair Hangzhou sa tSín inniu, cuirtear síos ar pholás, faightear laistigh de limistéar áirithe sa chathair, locus sa Laidin, go bhfuil falla ard nó mór timpeall air. Tiocfaimid thar n-ais dtí an léarscáil seo, míneoidh mé níos, níos fearr. Tá Faightear dearúd cóipeála i ngrúpa áirithe de láimhscríbhinní ó Shasana ina bhfuil an focal Laidine locus, limistéar nó log, limistéar is dócha is fearr, athraithe go lacus, loch. Dearúd cóipeála go níor léigh duine éigin i gceart an focal agus scríobhtar isteach a in áit o. Dá dheascaibh seo, léimíd sa leaganacha so go bhfuil loch mór sa chathair, go bhfuil múrtha nó fallaí tímpeall air. Gan dabht, ailtireacht nó dearadh uirbeach, más maith libh, thar a bheith neamhchoitianta agus ait í seo, go dtógfaí fallaí tímpeall ar loch. Agus fé mar a chímíd, is de dheascaibh dearúd cóipeála Lacus in áit Locus a faightear é. Bhraith cóipeálaí éigin sa Mheánaoiseach gur cur síos neamhghnách é seo chomh maith, agus is dócha go mbraith sé gur dearúd cóipeála ba ea, agus thug sé féna cheartú. Ach sé rud a dh'athairigh sé sa téacs ná suíomh na ballaí in áit an loch féin, rud a dh'fhág é le loch mór a théadh timpeall ar fallaí. Dá thoradh seo, is amhlaidh gur cóipeáladh an ceartú neamhcheart seo is gach aon láimhscríbhinn a cóipeáladh ón láimhscríbhinn áirithe seo. Mar sin, míneoidh mé sin arís, b'fhéidir, mar b'fhéidir ná raibh sé sin róshoiléir. Tá an chéad grúpa anseo againn, grúpa alfa, agus an Laidin locus magnus circumcitus est mura. Tá log mór, nó tá limistéar mór, timpeallaithe ag an múr, nó téann fallaí timpeall ar limistéar mór.

tá loch mór timpeall ar an múr. Agus tá sé seo ana-thábhachtach do staidéar an aistriúcháin Gaelainne mar is amhlaidh go faightear loch sa Mharco Polo Gaelainne chomh maith. Mar seo leanas a haistríodh an chuid seo i nGaelainn, Dorónsat pálás ríoga for loch i meón na cathrach san. Rinne, rinne siad, nó dheineadar pálás ríoga ar loch i lár na cathrach san. Fágann san go bhfuil a rian soiléir ar an aistriúchán Gaelainne go síolraíonn sé ón ngrúpa lámhscríbhinní go bhfuil an dearúd cóipeála so iontu, lámhscríbhinní Sasanacha ón gceathrú agus ón gcúigiú céad déag. Tá a lán dearúdtaí cóipeála eile ar nós é seo nochtaithe agam sa téacs, fé mar atá le feiscint sa léarscáil seo leanas.

Seo céim alfa, atá lastuas anso, tá sé sin ar fáil insa láimhscríbhinn seo, agus insna láimhscríbhinní seo go léir anso ar an dtaobh so den leathanach, agus ansan tá grúpa Beta, nó Beta Gamma, gur aon ghrúpa amháin le ceart é, go bhfaighimid na hathruithe seo ann, agus tá láimhscríbhinní eile go bhfuil na hathruithe sin go léir ann, agus mar sin ar aghaidh. Agus anso i mbarra ar chlé, Irish Marco Polo, an Marco Polo Gaelainne, cífimid go bhfuil na hathruithe seo, go bhfuil iad ag sileadh anuas ós na dearúdtaí cóipeála, nó is dócha dearúdtaí cóipeála ab ea a bhformhór agus b'fhéidir forcheartú nó rócheartú arís orthu, agus go bhfuil a rian san ar an aistriúchán Gaelainne. I measc na lámhscríbhinní seo ó Shasana, áirítear dhá lámhscríbhinn ón gcúigiú céad déag go bhfuil an chóip chéanna de Marco Polo iontu nach mór. Tá a lán dearúdtaí cóipeála mar seo, tugaimse an grúpa Delta air seo, agus is féidir libh é a dh'fheiscint laistigh den gciorcal corcra anso. Is é seo an fo-ghrúpa de lámhscríbhinní Sasanacha is dealraithí leis an aistriúchán Gaelainne. An chéad lámhscríbhinn acu so, Giessen 218, sea, scríobhadh san Ísiltír é seo, ní i Sasana, ach meastar gur cóipeáladh a lán téacsanna ón lámhscríbhinn seo ó chóipeanna a bhí i Sasana agus. a chuaigh go dtí an Ísiltír. Mar sin, ní hé an Marco Polo amháin sa láimhscríbhinn seo go bhfuil rian na dtéacsanna Sasanacha ann ach tá dornán eile acu ann. Seo pictiúir de Giessen 218 Universitätsbibliothek. Agus ansan, an tarna lámhscríbhinn sa ghrúpa san atá ana-shuimiúil, bhuel, sé an tarna ceann sa ghrúpa san, is dócha, an ceann is suimiúla don staidéar ar an Marco Polo Gaelainne, mar faightear a lán téacsanna eile inti a phléann taisteal agus stair an domhain, stair an domhain toir chomh maith, agus go bhfaightear aistriúcháin Gaelainne díobh ón aimsir seo chomh maith.

Agus, ar ndóigh, faightear leagan Gaelainne de stair Alexander sa téacs Scéal Alexander, go bhfuil cóipeanna dóibh in a lán lámhscríbhinní ón gcúigiú céad déag. Anois, ní hé, nílim ag áiteamh gurb iad san na téacsanna a húsáideadh chun na cóipeanna san a dhéanamh, ach tá sé suimiúil mar abraím ábhar léitheoireachta a bheith, go raibh an t-ábhar léitheoireachta céanna i Sasana agus in Éirinn, na haistriúcháin Gaelainne go mbímid ag plé go minic, go mbímid ag caint go minic orthu ón gcúigiú céad déag agus ón gceathrú céad déag, go raibh na bailiúcháin chéanna ag tarlú in áiteanna eile, go háirithe i Sasana. Ina dhiaidh san,

sa leagan Laidine a scríodh i Sasana. Faighimid aistriúchán de leagan eile den téacs céanna so in Éirinn sa chúigiú céad déag, sa téacs a scrígh Finín Ó Mathúna i Ros Broin i gCorcaigh sa mbliain 1475. Tá na téacsanna so suimiúil, nuair a bhreithnímid ar na téacsanna eile a haistríodh ón Laidin agus a faightear i Leabhar Leasa Móir, taobh leis an Marco Polo Gaolainne. Arís, cé nach bhfuilim ag tuairimiú gur úsáideadh lámhscríbhinn seo Ghlaschú chun na téacsanna so a faightear i Leabhar Leasa Móir a aistriú, is dóigh liom go bhfuil sé suimiúil na cosúlachtaí idir an saghas ábhair a faightear sa dá lámhscríbhinn seo a bhreithniú agus machnamh a dhéanamh ar conas a húsáidtí agus conas a chuimhnítí ar na téacsanna so in Éirinn agus i Sasana sa chúigiú céad déag. Ar an ábhar san, má fhéachaimid ar an mblúire de Leabhar Leasa Móir ina bhfaightear Marco Polo Gaolainne, címid go dtagann dornán aistriúchán roimis sa téacs, agus baineann siad so go léir, i slí éicint, le reiligiúin neamh-Chríostúla, idir Giúdachas, sa téacs An Teanga Bhithnua, an tIoslam, an tIoslam i ngabháltais Shéarlais Mhóir, agus stair na Lombardach, agus. an iliomad creideamh págánach le ceart a faightear sa Marco Polo. Déarfainn chomh maith gur deineadh iarracht ar leanúnachas croineolaíoch a chruthú idir stair na Lombardach agus an Marco Polo Gaelainne, Tosnaíonn stair na Lombardach, is aistriúchán é ó chaibidil de Historia Historia Aurea le Jacopo della Voragine, agus beathaí naomh atá ann go formhór, ach cuirtear síos ins an chaibidil seo ar Pápa Pelagio. Úsáidtear abraím an chaibidil chun cur síos ar stair Tuaisceart na hIodáile, ag tosnú sa mbliain 430, agus a críochnú sa bhliain dhá chéad déag is tríocha, mar sin, ocht gcéad bliain, a deirim. Fóiríor anois, abair, san aistriúchán Gaelainne tá cúpla bileog in easnamh ag deireadh an scéil, mar sin ní dh'fhaighimid deireadh ar fad an téacs, ach tá's againn go dtosnaíonn Marco Polo sa mbliain dhá chéad déag is caoga cúig agus, Dealraíonn sé go dtosnaigh sé, go gcuireadh é, díreach i ndiaidh stair na Lombardach sa láimhscríbhinn cé, fé mar a deirim, go cailleadh cúpla bileog ansan. Mar sin, b'fhéidir go raibh iarracht ansan chomh maith leanúnachas, fé mar a dúrt, leanúnachas croineolaíoch a chur isteach sa, a dhéanamh idir an dá théacs anso chomh maith. Ach ní mhaireann an t-aistriúchán Gaolainne don Marco Polo ach in aon lámhscríbhinn amháin, Leabhar Leasa Móir, nó Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh, fé mar a dúrt ó chianaibh, is dócha an ainm, an teideal Gaolainne a bhí ann ag an am, a scríodh idir 1478 agus 1505 in iardheisceart Chorcaí, d'Fhinín Mac Cárthaigh Riabhach, Tiarna Cairbre agus a bhean Caitlín Nic Gearailt, iníon le Tomás Mac Gearailt, an t-ochtú Iarla Deasmhumhan. Míneoidh mé, b'fhéidir, níos fearr cá bhfuilimid le ceart, táimid anseo in iardheisceart Chorcaí.

agus cé ná nochtann aon cheann dos na nótaí imeallacha sa lámhscríbhinn cár scríodh an lámhscríbhinn go díreach, deir Mícheál Ó Cléirigh linn gur chóipeáil sé dornán téacsanna ó Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh sa mhainistir Phroinsiasach i dTigh Molaige sa mbliain 1600 is a 29 anso. Agus. Is í seo an mhainistir is mó luaití le Mac Cárthaigh Riabhach agus bhí sí suite i gcroílár a dtailte. Is inti a cuireadh Finín féin, a dhriotháir Dónall, a mhac, agus mac a mhic, agus lena chois sin tosnaíodh ar an leabharlann nua a thógaint inti le linn tiarnas Fhinín, agus an Proinsiasach Éamonn Cúrsach ina easpag i ndeoise Rois, idir 1400 is a 94 agus 1500 is a 17. É seo go léir chun á rá, is dócha, go raibh dlúthbhaint ag an, ag Mac Cárthaigh Riabhach leis an mainistir sa chúigiú céad déag. Cé ná fuil fianaise againn go scríodh an lámhscríbhinn sa mhainistir seo, tá fianaise againn gur ann a coimeádtaí í sa seachtú céad déag. Is láimhscríbhinn mhór í Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh go bhfuil os cionn 200 bileog inti mar atá sí againn inniu agus ina bhfaightear téacsanna ilchineálacha ón aimsir seo. Beathaí naomh a fhaightear sa chéad chuid den láimhscríbhinn, Beatha Phádraig, Beatha Cholm Cille, Beatha Bhríde, Beatha Sheanáin agus a lán beathaí naomh eile. Níl ansan ach dornán acu. Is ina dhiaidh so a fhaightear na téacsanna a haistríodh ón Laidin, ina bhfaightear ar ndóigh an Marco Polo. Ar shlí, tugann na téamaí neamhchríostúla codarsnacht dos na beathaí naomh a fhaightear sa chéad chuid den láimhscríbhinn, cuir i gcás sa téacs Gabháltas Shéarlais Mhóir, Faighimid cuntas ar chomhrac idir an laoch Rolandus agus an fathach Sairistíneach Feracutus. Tar éis dóibh a bheith ag comhrac agus ag iomrascáil lena chéile feadh an lae, suíonn siad síos i dteannta a chéile agus iad tugtha tar éis an chomhraic agus tosnaíonn siad ag díospóireacht fén gcreideamh agus fén gCríostaíocht, mar gheall ar an dTríonóid agus mar gheall ar an Maighdean Ógh agus conas go raibh leanbh aici. Tugann sé seo leathscéal do Rolandus, buanna go léir na Críostaíochta a mhíniú don bhfathach agus dar ndóigh chomh maith don léitheoir. Ar an gcuma chéanna faighimid blúire den, ar an gcuma chéanna faighimid blúire mór den dtéacs a phléann beatha Mohammad i stair na Lombardach. Cuireann sé sin, cuireann an blúire seo síos ar Mhuhamad mar, mar saghas uh, druí um, uh, nó mar eiriceach uh, a mheallann a lucht leanúna go fealltach trí a cholúr uh, a thagann anuas ar a ghualainn agus a labhrann leis ina chluais. Uh, Agus ar deireadh, ar ndóigh, faightear lear mór scéalta beaga sa Mharco Polo mar gheall ar an Domhan Toir, mar gheall ar an Ioslam, an Giúdachas, Críostaíocht an Oirthir agus a míorúiltí, an creideamh agus na féastaí págánacha sa Mhongóil, sa tSín, sa tSeapáin agus san Ind. I ndiaidh an chuid seo den láimhscríbhinn go bhfaightear na haistriúcháin ann, faighimid dornán téacsanna a phléann stair agus bréagstair na hÉireann, go bhfuil an ríocht mar théama lárnach acu ar an mórgóir. Agus ar deireadh, ar fad na láimhscríbhinne, faightear na téacsanna cáiliúla Fiannaíochta, an Agallamh Bheag agus an Agallamh na Seanórach. Labharfaidh mé ábhairín, mar, b'fhéidir, chomh maith ar theanga an Mharco Polo, mar cuid ana-shuimiúil den dtéacs is ea an teanga, gan dabht. Tá Marco Polo Gaelainn scríte i nGaelainn ealaíonta, bhréag-ársa na Nua-Ghaelainne Moiche, teanga a dh'fhaightear go coitianta i dtéacsanna próis ón aimsir seo. Taispeáineann an téacs foirmeacha teangan as gach aimsir ó stair liteartha na Gaelainne, ó aimsir na Seana-Ghaelainne anuas go dtí an Mheán-Ghaelainn agus an Nua-Ghaelainn Mhoch. agus tá, ina theannta san, beagán samplaí d'fhoirmeacha a thagann chun cinn níos déanaí i stair na teangan agus a nochtann foghraíocht áitiúil an chóipeálaí fiú amháin. Is dócha gurb é an tslí is fearr chun tuairim a dh'fháilt ar cad tá i gceist agam nuair a deirim teanga bhréag-ársa ná blúire dhon dtéacs a léamh le chéile agus é a chur i gcúmparáid le téacs eile ó leabhar Leasa Móir, nach bhfuil an stíl próis céanna i bhfeidhm ann. Is é an blúire atá roghnaithe agam, blúire a phléann Pálás na Hasaisím, Pálás na nAsaisím, buíon saighdiúirí a thógann drugaí agus atá fé dhraíocht nách mór ag a dtiarna áitiúil, áit éigin san Oirthear, chun go n-oibreoidíst mar dúnmharfóirí dílseacha. Sa leagan Gaelainne, buíon saighdiúirí atá ann, a mheallann tiarna éigin trí fhocail Mhahamad.

go dtitfeadh a suan fortha, agus do neart a n-anama do Mhacametus agus ro chanadh a bhfís friú. Fon bhfleadhú do rónabhair abhus, do rónabhair abhus, abhus, for bhia mo leasa thall daoibh. Thá sé aistrithe go Nua-Ghaelainn agam agus. Ní dóigh liom. Caithfidh tú, caithfidh tú obair a chur isteach insa bhlúire seo chun é a dh'aistriú go Nua-Ghaelainn, caithfidh tú cuimhneamh air, caithfidh tú na habairtí a dh'athrú, caithfidh tú a lán foirmeacha a dh'athrú, gan dabht chomh maith. Párthas talmhaí a thugtaí ar an láthair sin do Mhahamad a dh'adhrann siad agus do rinneadh túr dothógtha os a chomhair sa tslí is ná féadfaí dul isteach ann ach tríd sin. Bheirtí aos óg na críche isteach ann agus thugtaí a ndóthain fleá agus friotháil dóibh nó go dtitfeadh a suan orthu, rud a neartódh a n-anam do Mhahamad a déarfadh leo i bhfís, 'Mar a rinne sibh fleá abhus, is amhlaidh a bheidh mo leasa daoibh sa tsaol eile. Ar an dtaobh eile den scéal, is dóigh liom go bhfuil deifríocht mhór idir an blúire sin agus an blúire ó stair na Lombardach a labhrann ar Mhahamad, ní hamháin sna foirmeacha briathartha ach i líofacht agus i stíl an phróis chomh maith, agus tá blúire as san anois agam daoibh agus léifidh mé déanfam an rud céanna anso. Agus d'oil sé éan colaim go doilfe agus do bheireadh gráin agus beatha eile ina chluais dó, agus do thoirneadh an colm ar a ghualainn do shíor agus do chuireadh a ghob ina chluais

i riocht Choluim chuige, agus do theagascadh ina chluais é, do chreid an pobal san, ionas gur mheall sé iad amhlaidh do dhul leis in ifreann. Agus braithimse go gcaithfidh tú i bhfad níos lú a cheartú, ní ceartú ach a dh'athrú, sa téacs so chun é a chur in oiriúnt do chainteoir maith Gaelainne an lae inniu, agus ní dóigh liom go gcaithfí puinn a dhéanamh den dtéacs chun é a chur in oiriúnt do chainteoir maith Gaelainne an lae inniu. Ach tá sé déanta agam. Agus d'oil sé éan coilm go doilfe, go diamhair, agus thugadh grán agus beatha eile ina chluais dó. Agus do thuirlingíodh an colm ar a ghualainn do shíor agus do chuireadh a ghob ina chluais óir ní bhfaigheadh a chuid as aon áit eile ach i gcluais Mhahamad. Agus tar éis dó an colm a mhúineadh go mailíseach, Do ghlaoidh sé an pobal uile chuige, agus do scaoil sé dheisceabail, do scaoil a dheisceabail an colm chuige ó áit go raibh sé i bhfolachán agus do chuir sé a ghob i gcluais Mhahamad chun an gráin a dh'ithe. Duairt Mahamad leo, duairt Mahamad leo san go b'é an spiorad naomh a thagadh i riocht cholm chuige agus do theagascaíodh ina chluais é agus do chreid an pobal é sin ionas gur mheall sé iad mar sin chun dul leis in ifreann. Is dóigh liom go nochtann sé seo dhúinn cé go bhfuil ceangal téamúil idir an dá théacs agus go mb'fhéidir go bhfuil ceangal croineolaíoch leis ann, gurb amhlaidh atá an téacs deifriúil go leor chomh maith agus gur dóichíde gur dá dheascaibh sin gur dóichíde, dá dheascaibh sin, gur aistríodh iad i gcomhthéacsanna éagsúla agus nach don lucht éisteachta nó don lucht léitheoireachta céanna a ceapadh iad. Níor ghá don léitheoir ón gcúigiú céad déag, cuir i gcás, taithí bheith aige ar théacsanna ó aimsir na seana-Ghaelainne agus na meán-Ghaelainne chun stair na Lombardach a léamh, nó taithí a bheith aige ar na forainmneacha, iontáite, ar a litriú ársa, ar shainfhoirmeacha coibhneasta an bhriathair, nó ar an bhfaí chéasta san iolra. Ar an dtaobh eile den scéal, áfach, tá an Marco Polo Gaelainne scríte i bpróis a thugann, stíl próis a thugann dua nach beag don léitheoir nach bhfuil taithí aige ar na foirmeacha seo agus ná fuil an leibhéal san foghlama aige. cuir i gcás anso tá cúpla sampla agam do rudaí ón Marco Polo, don fhiallach bíte for a lár, an tríú pearsa iolra den fhoirm choibhneasta ansan don aimsir, don aimsir ghnáthláithreach den bí, abair, don fhiallach bíde for a lár, don bhuíon a bhíonn ar a lár, a déarfaí anois. Í san an Iron, tá sampla ansan den aithris ar an

agus sa litriú chomh maith, faighimid gutaí dúbailte chun guta fada a chur in iúl, lá naon briathar a gabhadh leis, agus faighimid chomh maith péire de ghutaí neamhaiceanta gearra chun aon fhoghar amháin a chur in iúl, is dócha, ar gcúla. agus ní, bhí an deifríocht san caillte fén am sa chúigiú céad déag sa chaint ní foláir ach is aithris í seo ar aimsir eile i stair liteartha na Gaolainne. Agus is dúshlán ná beag é seo chomh maith don, d'eagarthóir an téacs, má thánn tú ag cur an téacs in eagar. Tá ceisteanna ann, conas is fearr an téacs a chur i láthair do léitheoir an lae inniu? Caithfimid cothromaíocht a aimsiú, cuir i gcás, idir cé chomh mór is a cheartaímid nó a chuirimid an séimhiú i. Spáinimid an séimhiú agus an t-urú agus cé chomh mór is a dh'imímid ó litriú na lámhscríne chun é sin a dhéanamh. Agus tá cúpla sampla anso agam ó eagrán atá le teacht. Dos na deacrachtaí atá ann, cuir i gcás an abairt seo, Ba amhra in rí éisidhe, no beireadh a dhlí a dhlí do gach aon.

don leibhéal seana-Ghaelainne a bhí aige nó meán-Ghaelainne, cé mhéad taithí, is dócha, a bhí ag an údar an téacs so ar na foirmeacha so, agus ní i gcónaí atá graiméar na seana-Ghaelainne le fiscint go soiléir mar ná fuil an t-urú curtha isteach nó ná fuil an séimhiú curtha isteach, fé mar ná bíodh sé.

Dá bhrí sin, b'fhéidir, agus má táimid ag scríobh éisteacht in áit éisteact, mar go bhfuil an punctum delens, nó an séimhiú, an pointe séimhithe, ar lár, mithea, bhuel, dá bhrí sin, an bhfuilimid á chur isteach tar éis mo mháthair, an gcuirimid isteach an séimhiú ar an M ansan, nó an bhfágfaimid mo máthair, cé go bhfuil fhios againn go raibh an séimhiú ansan, go bhfuil an séimhiú san i ngach tréimhse de stair na teangan dá bhfuil againn. Agus dá bhrí sin, má leanaíonn tú an pátrún san, is dócha go gcaithfidh tú an benefit of the doubt, fé mar a déarfaí, a thabhairt don údar nuair a tháimid ag cur na dtéacsanna so in eagar. mar a chéile leis na haistriúcháin, tá samplaí anso de ró-cheartú, ró-ársaíocht, ro hadhnachta in Rí fóithe, má thánn tú chun é sin a dh'aistriú focal ar fhocal de réir graiméir na Meán-Ghaelainne, na Seana-Ghaelainne. Is iolra atá i gceist le ro hadhnachta ach tá uimhir uatha i gceist le Rí, mar sin. Dá mbeifí á dh'aistriú san go litir déarfaí The King were buried under it, ach gan dabht caithfimid é sin a dh'aistriú i mBéarla ceart. Ach siad so is dócha na deacrachtaí atá i gceist leis le téacs mar seo a chur in eagar. Tá samplaí anso chomh maith dos na rudaí nua-aimseartha atá le feiscint sa téacs. Tá an deireadh ADH ar an aidiacht órga scríte ag an scríobhaí, rud a chuireann in iúil, is dócha, ná bídís, ná bíodh an scríobhaí ag foghrú ADH mar ú, fé mar a deintear i dtuaisceart na hÉireann, ach go b'amhlaidh a bheadh, déarfadh sé, deirfeadh sé schwa, órga, agus go bhféadfadh sé an ADH, AD séimhithe, a chur i ndeireadh an fhocail gan aon athrú muar gan, gan deifríocht a dh'fheiscint, déarfaimid, idir órga gan ADH agus órga le ADH, ó thaobh foghraíochta dhe. Agus chomh maith, cé go n-úsáidtear an réamhfhocal a chun as na Nua-Ghaelainne a scríobh agus a rá, Fé mar a bheifeá ag súil leis, tá sampla chomh maith againn don bhfoirm déanach 'as', agus séimhiú ina dhiaidh, claonadh ins an láimhscríbhinn so, túis as cheannsaíbh órga, incense out of golden censers. Mar sin, sin sampla de rud éicint ana-dhéanach, is dóigh liom, i stair na teangan. Labhróidh mé, ábhairín, anois mar gheall ar an gcomhthéacs stairiúil, mar sin, an téacs so. Cad is féidir a dhéanamh amach mar gheall air agus mar gheall ar comhthéacs cultúrach chomh maith inar aistríodh an téacs so? Fé mar a luadh cheana, scríodh Leabhar Leasa Móir d'Fhínín Mac Cárthaigh Riach is dá bhean Caitlín Nic Gearailt, uair éicint le linn an fiche bliain nó mar sin go rabhadar-san i gcumhacht i gCairbre in iardheisceart Chorcaí le linn an tarna leath den gcúigiú céad déag. Iarrann roinnt nótaí imeallacha sa láimhscríbhinn beannacht a thabhairt ar an lánúin a chuir na téacsanna so á scríobh sa láimhscríbhinn, agus cé ná luann siad an lánúin go neamhbhalbh, tá's againn gurb iad atá i gceist, mar deir an tarna scríobhaí gur ag obair do Fínín Mac Cárthaigh Riach a bhí sé féin. agus cífimid é sin anso sa sleamhnán eile anso. Ceann a scrígh Aonghus Ó Callanáin, Aeneas Ó Callanáin, do Mhac Cártha, Fínín Mac Cártha Diarmada, agus beidh beannacht leis dó. Níl ainm againn fóiríor don gcéad scríobhaí, scríobhaí formhór na lámhscríbhinne agus an scríobhaí a chóipeáil Marco Polo insa lámhscríbhinn chomh maith. Tá athrú ana-shuimiúil déanta i dtosach an Marco Polo insa lámhscríbhinn a nochtann, b'fhéidir, comhthéacs scríte an téacs áirithe sin. Athraíodh an manach Proinsiasach, manach Doiminiceach, Francesco Pipino, an fear a scrígh an leagan Laidine de Marco Polo ónar aistríodh an leagan Gaelainne. Athraítear é sin ó mhanach Doiminiceach go manach Proinsiasach, agus címid é sin. Is é seo tosach. lámhscríbhinn ón Iodáil a scríodh le linn aimsir Pipino féin nó díreach tar éis a bháis in sa chathair chéanna go raibh sé ag obair ann agus címid maisiú deas ansan ins an L do Mharco Polo féin agus ansan ar thaobh na láimhe deise címid Maisiú pictiúr do Francisco Pipino féin agus aibíd Doiminiceach air. Ach is amhlaidh a athraíodh é seo insa n-aistriúchán Gaolainne, címid é seo insa chéad chuid den téacs, baí bráthair rí in aibíd san Froinséis is an chathair. Ana-shoiléir gur athrú é sin ó mhanach Doiminiceach go manach Proinsiasach. Mar sin, tugann sé sin in úil, is dóigh liom, go raibh ceangal éicint ag scríobhaí an téacs, go raibh ceangal éicint aige leis an Ord Proinsiasach, b'fhéidir gur Proinsiasach ab ea é nó go raibh dlúthbhaint aige leis an Ord, go dteastaigh uaidh an t-athrú so a dhéanamh.

is dócha, mac a dhriotháir agus a úncail leis, a dh'éiríonn amach ina choinne. Ach sé an t-athrú a deineadh ins an aistriúchán Gaolainne go n-athraíodh go beagán, do bheagán an gaol atá Kublai Khan ag troid in aghaidh col ceathar leis agus úncail leis, mar sin ní mac a dhriotháir ach col ceathar díreach. agus címid go mb'fhéidir go ndeineadh an t-athrú so chun ceangal a dhéanamh le troid agus cath tábhachtach a tharla i saol Finín agus Caitlín, throid Finín in aghaidh a chol ceathar, Cormac, sar a dtáinig sé i gcumhacht, agus mar chuid den gcogadh céanna, is dócha, bhí Caitlín agus a driotháir Séamas ag troid in aghaidh a n-uncail, Gearóid Mac Gearailt, tar éis bás a n-athar, Tomás, an tIarla, agus ní hin é an t-aon athrú amháin a deineadh ins an chuid seo, ach is amhlaidh gur méadaíodh an cur síos ar an gcath féin san aistriúchán, téann sé ó bheith cuíosach beag ins an Mharco Polo trí chéile, trí faoin gcéad go dtí 8 faoin gcéad don dtéacs, mar sin tá sé méadaithe agus is ann a faightear an chomh maith teanga bhuamach bhladhmannach is dócha, sna haidiachtaí a úsáidtear as Gaelainn chun cur síos ar an cath a dh'fhaightear ins na, go coitianta, go háirithe i dtéacsanna Meán-Ghaelainne ar nós Cogadh Gael re Gallaibh, Caithréim Cheallacháin Chaisil agus a leithéidí sin, Caithréim Thoirdhealbhaigh, chun cur síos ar an gcath. Úsáideann sé a lán aidiachtaí i ndiaidh a chéile agus tá sé ana-shaibhir ó thaobh, ana-shaibhir ó thaobh na n-aidiachtaí de, a déarfaimid. Ach. Is dóigh liom, is dóigh liom, sé an am clabhsúr a thabhairt ar chaint an lae inniu, is dóigh liom gur féidir linn a lán eolais a bhreithniú mar gheall ar an láimhscríbhinn, ar an dteanga agus ar chomhthéacs, ar an gcomhthéacs ina scríodh an Marco Polo Gaelainne. Faightear an téacs sa láimhscríbhinn a scríodh d'Fhinín Mac Cárthaigh Riabhach is do Chaitlín Nic Gearailt. Tá seans maith gur Proinsiasach, gur manach Proinsiasach a d'aistrigh Marco Polo nó duine éicint go raibh dlúthbhaint aige leis an ord san. agus coimeádadh an láimhscríbhinn i mainistir Phroinsiasach i dTigh Molaige sa seachtú céad déag, mar ar úsáid Míchéal Ó Cléirigh chun beathaí naomh a chóipeáil. Cuireadh an téacs ar deireadh dornán téacsanna a phléann creideamh agus reiligiúin neamh-Chríostúla. agus cruthaíonn sé seo saghas codarsnacht leis na beathaí naomh agus leis an ndeabhóideacht a faightear i dtosach na láimhscríbhinne. Scríodh an téacs i dteanga ealaíonta bhréag-ársa na Nua-Ghaelainne Moiche, rud a sheasaíonn amach i measc na n-aistriúchán eile sa láimhscríbhinn. Is léir gur athraíodh blúiríocha den dtéacs d'aon ghnó, agus tá sé áitithe agamsa go deineadh iarracht comparáid a dhéanamh idir saol Fínín, pátrún na láimhscríbhinne, agus Kublai Khan féin. Ach lasmuigh dhóibh seo, tá sé deacair cur síos cruinn a dhéanamh ar cé a scrígh an t-aistriúchán Gaoluinne agus cé a dh'aistrigh é. Mura mbeadh, is dócha, na bileoga a bheith cailte againn i dtosach an téacs agus i deireadh an téacs, b'fhéidir go mbeadh colafon againn nó b'fhéidir go mbeadh rud éigin mar sin againn, ach tá siad san cailte go deo agus ní fiú amháin bheith ag cuimhneamh orthu, nó beimid breoite.

Go raibh maith agat fhéin Andrea, cinnte bhí sé sin breá leathan scópúil, go raibh míle maith agat. Ar mhaith le héinne ceist a chur Andrea ansan? Tá cúpla neomat againn, caithfidh daoine dul ag cruinniú ag a dó. Tá's agam go gcos i bhfad, go gcos i bhfad. Ná ná bí buan ar chor. Tá tú ag obair ar eagrán, Andrea, a' bhfuil? Bhí tú rá.
Táim, go mall, ach táim ag oibriú ar eagrán, bhíos ag oibriú ar, ag oibriú ar eagrán le trí bliana in Dias, níl sé críochnaithe agus anois, de réir a chéile, ba dheas liom é a chur i gcrích ach gan dabht tá rudaí eile tagtha isteach agus caithfear iad san a dhéanamh chomh maith ach ba dheas liom eagrán a chur i gcló nuair a bheidh sé ullamh. Fé mar a dúirt, is dóigh liom gur téacs dúshlánach go maith le cur in eagar é agus bíonn rudaí maithe mall. Bíonn, bíonn.
Cé chomh fada is atá sé? Tá timpeall le 14,000 focal ann, mar sin, n'fheadar. Fada go leor mar théacs Gaelainne ón aimsir sin. Gearóidí.
Yeah, Andrea, go raibh míle maith agat sin, bhí sé iontach de spéisiúil agus tá súil agam anois agus deireadh leis an phaindéim go mbeimid in ann bualadh le chéile roimh i bhfad agus go dtig linn leanstan ar aghaidh leis mar bhí sin thar bheith spéisiúil ar fad is sílim gur bhain muid ar fad sult as. Caithfidh mé féin imeacht anois mar tá cruinniú agam anois ach go raibh míle míle maith agat go raibh maith agat. Tá fáilte romhat.
Aon cheist eile ag aon duine an bhfuil. Agus an mbeidh aistriúchán go Béarla, Andrea, agus leagan Nua-Ghaelainne de, ab ea, nó? Ní bheidh leagan Nua-Ghaelainne de, ach aistriúchán go Béarla agus an téacs féin curtha in eagar i gceart. Cuireadh in eagar cheana 120 bliain ó shin é, ach is dócha go bhfuil sé in am eagrán nua a chur amach mar. Candidát. Whitley Stokes an fear a chuir é sin in eagar. Chuir sé a lán téacsanna in eagar agus bhí sé an-ghníomhach ach ní i gcónaí a bhí sé chomh díreach mar gheall ar litriú foirmeacha teanga nó fiú amháin eagarthóireacht
seasta. Agus cén fáth nach gcuirfeá leagan Nua-Ghaeilge amach? Bhuel, b'fhéidir go gcuirfidh mé, ach is dócha gur ag díriú ar scoláirí mic léinn Nua-Ghaelainn nó ar Sheana-Ghaelainn a bheadh sé dírithe, agus go minic ní bhíonn Nua-Ghaelainn acusan. Anois, ní haon leathscéal é sin, b'fhéidir go ndéanfainn, ach is dócha sin an chéad chéim ceann Béarla a chur amach, bheadh sé deacair ceann le trí theanga a chur amach, ach b'fhéidir go ndéanfainn amach anseo é sin chomh maith, bheadh sé sin suimiúil a dhéanamh.
Bhuel, togha amach, Andrea, mura bhfuil aon cheist ag éinne eile, b'fhéidir go scaoilfimid le hAndrea anois, ach ár mbuíochas leat, Andrea, as an gcaint. Tá fáilte romhaibh. An-mhaith, an-mhaith.